this bible that we hold so dear today nene the atrocities na egolo ife niile david melu mmụọ obodo ha kpọọ ya a man after my own heart nke ka na igbo leader anyị eje swear igbo leader with bible ị sị na ana igbo ya adụ mma ana igbo ịdụ mma anyị eburu bible dewe bupụta ọfọ nye the person ọkwa ị chọrọ ịchị ọchịchị ee ọkwa ị ya-alụ ọgụ obodo ee na ọfọ ṅụọla anyị iyi when you spit on the grave of your ancestors ọ na your ancestors dị innocent ha ya anọ na anị mmụọ fight gido make sure na ị tala afụfụ onweghị ife ife ọ na-akpatala owe ijighị apụ mana ọ sọ afa eji wee sị ghị na ezi afa ka ego so onye ọ na-make na ezi afa ị bad mouth afa ahụ ọ ya fight gido from ebe ọ nọ nọ to make sure that na ọ clear afa ya agwago ghị so many wrong things about your ancestors jee na school na-akụzili ghị ị ya eto ị ya amụ ife ị ya make your research ka i wee mara na ha emere all those kind of things e continue with that wrong narrative ka ife ị chọrọ ka ndị ọcha gwa ghị na ndị nna nna ha wụ ezigbo mmadụ ndị bịa ya analụ ghị nke i ji ha ya agwa ghị na ha abụghị ezigbo mmadụ they told you what they are supposed to tell you in modern history kelee onye igbo ndị produce ona luo na zik mana jụọ an average igbo man about zik ọ kpọọ ya saboteur onweghị zik mmụọ na mmadụ na-atụ egwu zik all leaders of africa all nigerian politicians whether you agree with him or disagree with him you respect him our filmmakers from this side bụ ya ana igbo anyị etekchabụ ha craft

nnọọ na mmemme nke anyị kpọ gbam ee ebe anyị na-adọwa okwu agba ee ebe anyị na-akpọta ndị nwelụ ike eji a naanị ndị nwelụ ive eji ekwu okwu ndị ndị ọdịka ọ dị anyị ee ee people that shape the society with their visions and eh, presentations ee ebe a bụ na anyị kpọpee nye ọgbaba nke anyị kwujuo ya ekwu ọzọ nke anyị melujuo ya eme ọzọ ee eh, afa m ka bụ dr chijioke igwendu odogwu bụ ya mbaba ezigbo onye aba tata eh, anyị nwere onye ụfọdụ n'ime unu kwesịrị ịma n'iru akwụkwọ ee onye bịa modernize ya the whole picture of ọdịnala onye bịa ọ na-eme ka ọdịnala bụrụ ife ndị Gen Z na-aghọta mm? ee onye bụ one of the mantra ya bụ eh, eh, eh, eh, while you are feeding your chi eh, also feed your brain eh? N'eziokwu. ee tata anyị na-anabata ee, ezigbo mmadụ ee, nze tobe osigwe eze ikolo mmụọ Daalụ, ee, nwanne m daalụ, ee, nnọọ na gbam daalụ. nnọọ na gbam ee, otego anyị chụba nya bụ ee, eh, nwata nwoke otego anyị yọbalị ya sị nya bịa nọnyere anyị ee eh, mana ọ dị enwe efe tata ọ sị ka ka anyị na ya eh, kparụta obere nkata nze tobe nnọọ na gbam ọ nke nwata nwoke a ka anyị echenji ọ nwata nwoke ka e nwere ọkụ ozi etinye ọ nna anyị ka nwa onye chiri ọzọ a sị na ndị be anyị sị na ngwele elela ọjị abụrọzi nwa agwa ya onye ọbụla chiri ọzọ ọsọ ahụ n'ọdụ wee chie ọzọ o sigo from obere wee baa nnukwu agwa ya Eh, maka ife eji echi ọzọ abụrụkwọ ọzọ anyị si- anyị chiri abụrụ ọzọ asachalụ o nwee ọzọ a na-echi mmadụ na nwata nwee ife na mmadụ chizulu baa ife niile a na-aba mezuo ife niile a na-eme ma agụmagụ niile a na- eme n'ọzọ ụfọdụ ndị na-agba njata for design njata anyị gba abụrụ for design ọ ife mere o take three and half years ichi ya nwa ọzọ ọzọ nnewi abụrụ ọzọ ụmụazị ọzọ ụmụazị nnọọ rinne daalụ nnọọ rinne E, nna anyị nnọọ daalụ Nna anyị nnọọ.
ịbịa ịbịa Igwe kọwala anyị kedu onye bụ Nze Tobe Osigwe gaa n'iru ok um, Nze Tobe Osigwe bụ first a writer then awụ m a dibia then awụ m an Igbo cultural promoter, promoter or ambassador. anyị na-eme ka ọdịnala dị ọcha n'anya ka ndị mmadụ ghọta ife wụ ọdịnala Igbo hmm. ghọta ife wụ omenala Igbo eh, so basically ife m wụ wụ writer eh, ebido m as film writer oh. baa film making oh. eh, mana o lu oge ekwuru na m ma-echi ọzọ asị at a certain age m wee bido the process by eh, bugoro ụzọ lụọ agwụ mewe ife dibia from there wee chie ọzọ ọzọ wụ the last thing oh, m chili in my quest to ịdụ initiated into Igbo rites and tradition Okay. ịghọtago so ife a bụ ife m bụ ife taa I'm a writer I'm a dibia and I'm a Igbo cultural promoter ọrụ m wee promote m na-akụ ikolo ọnwa anyị ji chi ọzọ ya wee tu ez- wee chi Eze Ikolo mmụọ ikolo ka m na-akụ m na-akụ ikolo ka ndị mmadụ wee ghọta ọdịnala Igbo wee maa na so many things ekwuru maka ọdịnala Igbo abụrụ otu esi wee kwu na ọ bụchara eziokwu na ndị kọrọ akọ ahụ ndị aghọtaha ọdịnala na ọ ha paintili ye bad ndị ndị oyibo sị if you want to give a dog a bad name if you want to kill a dog you give it a bad name Mm. ọkwa ịghọtago Yes. so ajọ afa niile ahụ enyelu ọdịnala igbo omenala igbo ka e wee mee gụnụ ka e wee bury ya ka e wee demystify ya ọ ife anyị jizi kịta anyị ji oyiwo maka na nke ikpeazụ agwụ agago school Mm. anyị jizi oyiwo wee na-agbalị ife niile wee na-atụ ka eke iwee fie anyị ada agbalịkwa ka i wee kweta ọ ka e wee nwee complete story hmm. because nwanne anyị nwaanyị Chimamanda mee lecture wee kwuo the danger of a single story hmm. anyị ada eme evangelism ha akọwa ka i wee ka i wee mee gụnụ ka i wee kweta ka ị joinụọ anyị mba ịkwesịghị ịjoinụ e ife a na-agba wụ ka i nene nke i mee gụnụ i nene nke a hmm. ị nalụzie i je tụle uche ama m na ị na-aghọta Yes. instead of ị ha-adị emake a judgment from a place of um, um, half education or mis education uh, education kwesịrị ịdị we- kwesịrị ịdị research based Wholesome. ị fụ side yes ị fụ side ị fụ side ị fụ side jizi aka ọ mee gụnụ concludụọ nke wụ nke so ife anyị na-epromote ọdịnala wụ ka anyị wee explain wee a lot of things ndị nna nna anyị fa ejero skuul mgbe oyibo bịalụ mm. akọwanịhọ ndị na-akọwa wụlụ ndị adịghị eme ọdịnala mm. ọ wụ anyị ụdị anyị bụ ụzọ wee bawa ọdịnala practice we ọdịnala for how many years before anyị wee pụta wee mee gụlụ wee kọwa wee ị ma na before ife a na-ekwu na onweghị onye eh, agọghọ mmụọ wee jee ụka ife a nọ na nke ikpeazụ a onye ọ na-ejechago ụka wee nachighata ịgọkwazi mmụọ hmm. nọ o wee ụlọ ya nọrị nne e, ụfọdụ n'ime anyị ga na-afụ na social media ụfọdụ n'ime anyị nwee ike na-asị na onye e, na na onye di ya tokwa n'ogbe m e, hmm. na mụ na ya gakọ secondary school na amụkọ m ya n'ụlọ ụka anyị mgbe nwa hmm. i nwee ike ịrọnụrụ anyị through your background kedu ebe a mụ gị kedu ebe ị ga primary school kedu ebe i to ikolobịa kedu ebe i me street kedu ebe i de WAEC kedu ebe ị chụ ngwele gaa n'iru okay a mụ m na Nnewi ntoo na Nnewi ee a mụ m na Nnewi na mkpa ọka Ọkpụnọ Eze ọbụọ Nnewi ka a mụrụ m mm, mm, nga skuul na Good Shepherd eh, Nursery and Primary School mm. na Nnewi ahụkwa Okay. for my secondary m wee gawa FGC Okigwe Federal Government College Okigwe ebe ahụ ka m gụ secondary school Okay. gụchaa ebido m from js1 finish na js3 de- ss3 nenee WAEC nenee NECO na ebe ahụ eh, wee jee for university wee jee university of nigeria Nsukka that's the only university dị na south east Eh, then oh, jecha unn Enwekwa m gbago anụ, eh. gbago lagos wee jee wee jee royal arts academy Okay. na royal arts academy lagos ka m mụ screenwriting ebe ahụ ka m mụ film as in fundamentals of screenwriting m ji wee ba film um, into the film industry Hmm. ehe mụchakwa nachighatakwa nnewi na nnewi ka m nọ wee lụba ọrụ na nnewi ka m nọ wee wụrụ head writer the johnsons na nnewi ka m nọ wee nweta ọrụ the johnsons nọrụ nnewi dee johnsons ife niile m de na the johnsons as in the african biggest sit sitcom e produce so na nnewi ka m nọ wee na-ede Uh, how many episodes? It is almost all, all, all, more than 500 something episodes of The Johnsons. Na Nnewi ka m nọ wee decha ndị niile m lụlụ ọrụ film na Nnewi ka m si wee na-alụlụ ha hmm. ọrụ film so na Nnewi wụ ogbe m Nnewi a ka m ka bi wee luo taa hmm. onweghị ebe ọzọ m ma eje ha ma apụ na apụ ịpụ apụ wụrụ m nnukwu nsogbu before m pụọ apụ ị ya-ama so na Nnewi wụ my playground nya wụ ogbe m wee ruo taa e nwere ife i kwu kịta dịka ọjọsụ dụọ m aka n'ọnụ obele kedu nke bụ na UNN bụ the only university in South East? UNN University of Nigeria o nwe skuul ọzọ na-aza University of Nigeria ndị ọzọ wụ secondary school ọ UNN na onye ọ- ndị ọzọ unu ewela iwe apologies to other universities unu na-eme ọfụma anyway, mana anyway, you are my guest so let me just allow you to shine anyway ama m na i je unn ọ na i je unn ọ na ị wụ a fellow lion now i kweta n'ife a na-ekwu Eh, ebe m je bụ unizik and ama m department m gụ bụ theatre art and ama m na theatre art dị na unn na-anwụ ala mba n- when it ndị- comes to ndị ndị unizik na-abịa na department anyị theatre art wee bịa na-agụlụ ọkụ then nwee onye nwa ndị a na-agakwa ndị unizik theater art n'ife a na-eme kedu ife ị gụ na imo na imo university oh theater theater and film studies oh, theater oh, arts ka oh oh mm. oh oh ewo Paul Robeson okay okay so so onye unu ji eko bụ na obi okoli wetele unu film I'm not sure na obi okoli gụdu theater arts now or just ọ lecture there yes lecture ka m na-ekwu na eh, yes ya na-ekwu ịmakwa Charles Novia ịmakwa obi Emelonye Igbo- a na-agwa gị kingmakers ị na-ekwu ọma ka- obi Emelonye did not do theater art onye gwalụ gị mba ome- ome- ome- ome theater jee art. make your research obi o merọ Emelonye theatre from my arts. department paul robeson ka o si m ma-agụsịrị gị a lot of people even ma Eucharia Anunobi melu english mgbe english wụ english and drama obi Emelonye na unn ka ọ gụ ọ bụrọ theater onye unn theatre arts ka ọ gụ jee mee your research Okay, okay. ọkwa m delie film I'll- m delie I'll- Thy Will Be Done Okay.
ka e si ka anyị si wee connect Okay. ọ Okay. based on the kpọrakpọ departmental level Okay.
Eh, so Okay.
Let me let me let me let me allow you to win as my guest. Eh? nsogbu adịrọ Daalụ rinne.
Ee, e- Ezeikolomụọ. Ee, ka m jụọ gị now eh, ikwu ị- ị kpatụgo ya aka before but I want you to say it now. What do you represent as a person what do you represent what do you stand for ife m stand for for uh, ipromote igbo ka iwepụta ọdịnala igbo bụrọ igbo per se ọdịnala igbo ọdịnala igbo igbo spirituality ibupụta enu from the fringes ọ nọ into the mainstream achọrọ m ị fụ m ị fụ Ezeikolomụọ ime ọdịnala igbo agụọ gị agụụ before a fụ onye na-eme ọdịnala ọ sọ oyi n'anya ife m represent ewo ime ọdịnala ka ọ tọọ gị ụtọ ka ị maa na ọdịnala abụrọ ife na-asọ oyi ama m ị na-aghọta ka ị maa na ọdịnala abụrọ ife a ya-ezo ezo mgbe m na-achọ ibido a na-atry ka m zuo ezo sị ha na onweghị ife ọjọọ m na-eme or oh, somebody understand their rights and all that. ma that um, the constitution of the Fed, of the Federal Republic of Nigeria adịrọ against ọdịnala. In fact, ọ acknowledge ya e nwe three religion na the constitution of Nigeria: a Christianity, Islam, and African traditional religion. so ọ dị recognized within the constitution mm. so onweghị ife ọjọọ m na-eme why m ma-eji wee zo ezo wee na-apractice ọdịnala nke ndị nna m fa zọtala ya ana meru wee zọta nya bụ ana so ife anyị na-eme ụka ife m represent ọ gụnụ ọdịnala ịdụ ọcha cleanliness ama m ị na-aghọta ka ọ tọọ ụtọ ọ wụ ife ị fụ ha ana m ife m na-exude onwe mgbe ị ga-eji wee fụ m ya afụ that ife gosiri na onye a wụ onye ọdịnala mm. just like ịfụ a priest n'ụzọ ụka Mm. mgbe ọ na i ji wee fụ ya ọsọ ya wụrụ oge mberede ọsọ ya wụ na ị batalu be ya ọsọ ya wụ na ị kachiri ya unawares o kwesịrị inwe ife gosi na onye a na ife ọ wụ mm. otu a ka ọ dị mgbe ọ na ị fụlụ eze ikolo mmụọ ị ya ama na onye a wụ onye ọdịnala na mm. onye a wụ priest n'ụzọ ọdịnala
Dalorin, no. And if you come at the Johnsons, this is the first time I'm hearing that you are. Is it part of the writers or the or the um, major writer? In which it also uh, uh, uh, gbala anyị touch ebe a. Onye create the Johnsons ike ume adị. Onye Abaga na I think either Abaga na Abatete. Onye create the Johnsons for native media. Uh-huh. So

15 or 16 film ma n'ime 16 film ahụ African Magic Original Films em comedy sogasị n'ife m delu so incidentally ndị na-eme the Johnsons wụ ndị mere African Magic Original Films that's native media na-ekwu so ha agụgo my ha eshootgo comedy ndị m delu tọlụ ha amụ ọ kwa ị ghọtago at times m dee post na Facebook ụfọdụ ndị a na-amụ amụ ekwu na this guy wụ comedian ha mụọ na ebe ife ndị na ha mụọ na amụrụ ka nkụ hmm. ọ kwa ị ghọtago ehe so e wee kpọọ m mụ bata the johnsons sị m jee chọta young people dịkwa ka m ya edeni ya edeni ife ịkpa mmadụ amụ mm. so otu a ka m si bata the johnsons m wụ the second person the second writer bata the johnsons wee kpọtazie the, eh, the third person omon okosun mm. ọ kwa ị ghọta then another person join zi anyị Mfon so i do like i do this four

oh. at the oh. beginning.
Okay. You uh, see? So and then eventually, I think maybe Ada is irreplaceable, and then uh, o so n'ihe mee e ji wee sị na. Uh, o so and also e replace-iela some people so o nwee ihe e si wee bịa na-ereplacezi ọ ya bụzi ife ahụ otu ahụ e si wee bido yes it will lose that yes um, o nweela ndị e replace-iela so ọ gaziela to a point that i replace kwa again ya-esi ike and meanwhile ndị ụfọdụ ndị e replace at the early season mm. ọ bụrọ mgbe the thing baana a lot of people mm. ime then o nwekwa some key actors so pụlụnụ a kwụsịrị igosi affect kwalụ hmm. ife e stomach gide ọ na-ebuild up till some nke Ada mee wee mee and all that hmm, a sị ka a gbazie break a sị eh, ka eh, hopefully i want to believe that's the hmm. the reason na ọ wụhọ mụ nwe the job so tobe are we going to see eh, another type of that sitcom that i nwere ike ide na um, ọdịnihu in fact uh, we are currently working on one e nwere film m melụ for African Magic Igbo echi dị ime ha na-egosi ya now for African Magic Igbo okay but achọrọ m imezi sitcom so we are on the process of it um, right now mana achọrọ m iwu Igbo achọrọ m imewe ife m na-atry ime now wụ Igbo sitcom

come into the whole thing because ị ma na social media bata eh, ejiro uche onye Igbo eme em, social media ejiro kedu ife ndị mmadụ ga-ekwu kedu ife a ga-asị na m na-eme ejiro opinions abuild ya so I've understood it I've made money from it now I'm now creating fla- eh, the platform to actually eh, eh, eh, narrow the whole thing for them. So uh, so so when I read that thing, I was like, okay, somebody is now

e melu sequel ị na-adị enotice wee na that sequel aha arise yes, to yes. ife na ọ dị nnọọ ka e nwere egwu na-ere na joy is coming na na na-achọ ime remix sị no don't spoil it hapụ egwu ahụ otu ahụ ọ dị sị e mele ya another remix na o lu peak na ị chọ imewe na-achọ ije wake Michael Jackson ka ọ bịa so at times people try to hold on to nke gala aga na-achọ ka ha ife niile na-awụ about that Mm. particular Mm. about that particular thing Project. so ọ na-eme ha ha na-emiss the past Eh, like the word you use you use na the this thing, nostalgia yes ọkwa ị ghọtago ị ji na-acompare nke gara like, even ma n'ọdịnala a, sorry to use ọdịnala ụfọdụ na-atry ime ọdịnala otu ndị nna nna anyị si wee mee ọ dịrọ possible is being you are being unrealistic ọ dịrọ possible ị ya-emeli ọdịnala otu ndị nna anyị fa si wee mee a simple question na-ajụ na ị ya-ebi n'ụlọ aja ụpa Mm-mm. no so why are you trying to think that na ị ya-eme ọdịnala otu ndị nna anyị ha ị na-ekwu na ọha otu ndị nna anyị ha si wee mee oh come on ọ dịrọ possible so comedy evolve go O- mmadụ sị that na the mmadụ kwu that na film na skit abụrọ ofu that na m sị o dogo anya na acting bido from stage inene eh, eh, eh, on the uh, according to the document uh, test piece the first people the dinosaurs uh, open theater the festival and all those things osi ebe ahụ wee push wee wee gagido evolve gido evolve gido wee baa tv ọkwa ị ghọtago from tv wee baa em film from film wee na-aba ife a anyị na-ekwu ọ na-aba now Yes. a bịa na Nigeria now comedy emove go from ebe comedy nọ now skit yes so ị ya-ama otu ife si emove ya mahụ makazi na o move ga-esikwazie na nke ahụ move wee je na o soro yes Ọ- i- ngwa ị ya-emecha afụ once na ife eso ị sị na ife ahụ esoro ị ya-emecha jiri anya afụ na ife ahụ Mm, na o so yes so the new face of comedy right now is skit makers

comedy now yes ọkwa within that four five minutes and you notice say na ife ịkpa amụ n'otu a ka ọ dị ụdị anyị delu sitcom mana ị chọọ ịstretch comedy for like for something ọ na-esi ike yes
o nwere some story some writer chọọ ịrepeat I say don't repeat this story end there na that episode At- e stretch na into another episode na ọ ya atọzi ụtọ Mm. even sef o nwere mgbe anyị ga-eme episode ọ tọọ ezigbo ụtọ e si from production kpọọ anyị sị anyị create kwa as in like ife dị ka part two of that episode ana m atry ịkọwa ha na ọ ya awụcha ife ahụ ọya ọya hmm. yes ebe ahụ ọ end ka ọ kwesịrị
so some people na that awụ ife tọọ ụtọ eh, because they grew up watching Sam Loco because they grew up watching Mr. Ibu because they grew up watching Nkem Owoh they grew up watching em Zebrudaya. zebro em, Zebrudaya ha Uwaezuoke ha em em, papa Ajasco ha Yes. em charles inojie de eh, hawa ha ebilivuo eh, and these days o nwere ike social media nwere ike anọkata ewepụta some small cut of that former ha asị oh this is when comedy wu comedy no forget it forget it ọ dị nnọọ ka ife ụfọdụ anyị nwa na-ekwu na-asị hai ọ nọ mgbe naijiria dị mma mgbe ahụ naijiria dị mma realize kwa na so many people na-ekwu na naijiria adịghị mma then yes yes ama m ị na-ahọta yes ehe so skit making wu the new face of comedy now onye ọ na ị chọrọ ịmụ amụ ọ na enjoy comedy ị kwesịrị ịma na ọ internet ka ị ya-eje Mm, ee malụ the comedian na-emelu gị ya for now mm, otu ahụ ka ọ dị mm. i think you made mention of that on your

ọnya wee Ọ na-akpọ na-asụ soap soap now, eh, yes.
tv sitcom like ụdị a masquerade Zeb- thank you new yes masquerade new masquerade them and Ehe. everything and then from there to home movies Oh, thank you Eh, you- so you get- each one create their own star maka all those stars bụ ndị na-epush that thing all how I would face yes like o nwere mgbe o nwe argument eh, one um, essay m na-agụ Chim- Chinua Achebe ha na-emake argument a na-ekwu that na the problem of Nigeria wu system na ọ wu the system of government and all those things ọ sị ha mba that the problem wu leadership that you need a leader first Mm, e needili mmadụ ya pilot any new system mm. so skit making na e- e- e- all actors e ye-enwe each new system ọbụla na-apụta e nwere the people ya emegolo pioneers Mm, na-ecreate that

mgbe a na-ele fuel 185 people na-asị na naijiria Mm. adịrọ mgba Mm. even ma mgbe eh, dọla nọ 280 asị na chukwu egbu anyị kịtaa kwa achịbakwa mgbe 280 a Ị- ị na-echefu chefu na a shut the nation down oge nke jonathan mgbe o shift fuel from uh, was it 65 naira to 100 and 87 a shutuo a shuturu ya down ọ negotiation wu bazida 87 ka ọ 90 something ọ- yes ọ- yes oh then onye ọla na-ekwu na na na the country ya ya eti na nke a ji wee mekwo Yes. so this is the reality of life ife ha a- nwe ife na-aremain otu o si wee Mm-mm. wee Wee dị dị. like i try to tell people ọ dị nọ ka ọdịnala uh, forgive me that mgbe ọ na m ma dey make reference to Go ahead, ọdịnala please. because na ọ my constituency i tell people, get used to the new reality now ọdịnala na-anachighata Mm. is ị chọọ accept ya as in comfortably ka ị chọrọ accept ya as in kee ife mee m ma-akpọ ya I don't want to use the word violently or something mm. but just accept ọ na ife a abụrọ a fluke mm. this is ọ nọ ndị kwuru okwu sị you can't defeat an idea whose time has come mm. na ife a wu ife ọfụụ this is the new movement mm. izu a kpalụ n'ana mmụọ ndị igbo ya asị etu esi ekwu ekwuchara wee ṅụọ iyi hmm. izu a kpara n'ana mmụọ ya-apụtalịlị ife o nweghị ife you can't stop it ha ya-esi eme na-edelay it mana ọ ya emekwu ọ ya emeta ruo push ruo aside gawala onwe ya na ife a wu izu a gbara n'ana mmụọ ị ghọtago content eh, creation wu all time yeah is a fraud and ọ bịago now wee na-atry na wula a, a kind of economic emancipation to a lot of young people oh, one eme ya na-eme ntụgharị ọ tụgharịa ndị nọ n'ihu eme gụnụ eje n'azụ ndị nọ n'azụ eme gụnụ ọ bịa n'ihu ka otu ọ ga-esi wee bịa n'ihu ị ma na afụfụ a na-ata na Naijiria to create new wealthy people na ịma ha bụ mm-hmm. afụfụ a by the time anyị eji tachaa afụfụ ụfọdụ ndị nwere ego ahụ old money enwe new money mm, new takers of course enwe new money ya control ya atraịkwa ife na ụwa na-efe ka standing fan hmm. ọ bịa this side o mee gụnụ ọ bịa otu ọ tụgharịkwa jekwa side eni eh, just like eh, onye na-efollow geopolitics ị fụ na na America no matter how much they are trying a ya enwe a new world system ọ bụrọzi a unipolar world the world na-aga bipolar ọ bụrọzi mgbe America ya ekwu okwu onye ọ na-anakpu oje dọ na ana a challenge you try the more you na try to go back to that unipolar world system ọ ya work the more you are going down My name

The more you are going down, on try all the sanctions that was placed on Russia. What happened? They survived it. Because gụnụ, if I was up, what happened to The people, the rulers of the world, na ana mmụọ ekwugo na otu a ka ọ ya adụ n'otu ahụ ka ọ ya adụ hmm. the rulers of the world o nwere nke m na-ekwu achọghị m ikwu eketa ọ gbalie ebe a I don't know how enwere ike censor but thank God na onye eme editing hmm. how many years ago ka m gwala ndị Igbo sị ha na Biafra ya work mana ha ekweghị I said it na-ekwu ya na-ekwusie ike nwa leaders of ana Igbo na ana mmụọ endorse họ na Naijiria ya break Naijiria nwere agenda ọ ya play na the world politics nne m ọ sị gụnụ obodo amaghị onye amụma ha ya ata afụfụ onweghị ife onweghị any strong thing na-achọ ime abụrọ izu a kpara na ana mmụọ that's why e ji eti soro ife mmụọ ọ ya help ka ị na-enweta direction life na-eje ọ daghachi create this country adaghachi ime gụnụ itiwa m chọọ ka m gbaalụ gị izu agwa gị ebe Nigeria na-achọ ije now Nigeria is going back to the first republic Nigeria will go back to parliamentary system of government jee mark ife a m kwuru mgbe ọ ya eme i cheta ife a m gwala now Nigeria is going back to the first republic that was ruptured. This descent wee bido. That's where we are going back. Nigeria hachi ikewa in the next 50 to 100 years. Nke a m gwara opio, otu a m gwara ya ka ọ ya adụ. Onwe onye ya ekwu ya etu ọzọ. And with time, a fụ new system of people ya eme gụnụ akpọpụta new leaders ya eme ya initiate this thing. if you if you if you just stand there in the wall in the front of a, a world program you'll be get, you get crushed maka ife akalelego with all your fiscal powers you delay ki ye delay mana that thing we feel mm. descend dey descend dey descending force you will compress mm. you and crush you mm. Mm. Nigeria has a role to play in Africa. And they, oh, yeah, eh, ọ destiny. If you believe in predestination, fine. If you don't believe, fine. You know, ekwesịghị iforce mmadụ ibelieve na ife. Daalụ. Mm-hmm. Eh, i kwuru okwu na enwe Igbo sitcom that that's on, yes. uh, currently on. Mm. Uh, i nee anya now in the whole uh, film business now ọ dịka bịa kpabụzia anyị nwa bụ ndị nwa bidolie mm. asị na anyị nwa bidolie ya through living in bondage and all those stuff debatable yes ọ dị debatable mana ị fụ ị fụ na ndị uh, yoruba take their personal uh, uh, this uh, last festive uh, season gala aga everything nọ na the cinema a- a- any film a na-ekwu maka ya, all the big projects that we talk about is uh, ọ ọ bụ na ọ bụrọ yoruba producer ọ bụrụ yoruba ep kedu ife na-eme anyị nwa what do you think we are missing as uh, igbo people when it comes to the landscape of uh, film we are not business? we are not prepared now life abụrọ based on sentiment is a matter of onye dị prepared we are not prepared hmm. ndị Igbo water down production system when you are busy um, destroying your culture when you are busy uh, mmadụ ya wee cameraman all of a sudden within six months ọ ghọọ director ọkwa ịghọtago hmm. and uh, i jee kpọta onye amaghị anything about the fundamentals of script writing na na-ede one nonsense ụfọdụ na-eshut without script ụfọdụ a na-eme a lot of this thing ọ na-eme ọ bụla ọ na-enwe adverse effect on you people the quality was very poor in fact o nwere training anyị jelu a gwa anyị that if you want to succeed don't go and do film in the east ọ na ị chọ ka e take you seriously by industry players ọkwa ịghọtago because ife o nwere ike inye n'ihu popularity mana onweghị onye ya-ewe gị as a serious filmmaker ama m na ị na-aghọta Yes. ehe so yes some of them argue that their films ha na-eme nwe their market na onwe ndị na-enene onye ndị wu ọ na ọ bụ ndị a ka ị chọrọ ime film you continue na-emelu the film mana ọ na ị chọrọ ịbịa at the level ndị ị na-ekwu nọ you have to up your game Mm. Nigeria na-achọ ịcompete ifụrụ ebe Nigerian music nọ now ebe Nigerian movie na-eje now Nigerian music is controlling as in they take over the world yes. ife a na-achọ ime na Nigerian film so our people adịbeghị prepared for that level of this thing mgbe m jelu eh, Lagos one of the big companies na-atrai ka m nweta contract ka eme something na east asị na ndị east ime film na big project na east adịrọ mma just eh, enwe na mgbe m explain bulie mana some people aghọtaghị ha attackịa m so our people enwebeghị the training the fundamental training eji eme big project ọkwa ịghọtago hmm. ọ mpụta na-eweta one nonsense even some people nọ na Lagos na-emekwa that mistake at times ị nọkata hmm. iweta nonsense script enweghị isi jee bute the best cameras kpọta big actors wee shoot we know film starts with the story first

dị na the script director e wee banye ọrụ wee na-ebupụta ife the writer ekwuho hmm. before camera angles na ife niile the editors e wee nye the final finishing hmm. mana ndị be anyị wish ke the remarkable story anyị pụta ya na churn out ife anyị aghọta na ife na-progress we always think that o nwe ife na-agwa writers na-eme writers training always believe that your

ana igbo anyị etekchabụghị our craft very serious ife anyị na ụlọ ọcha acha si gbute ọcha ha acha si gbute ife a na-adị egbuwe ndị be anyị ndị igbo we are always very quick e nwere project m ji since last year emebụghị why because we want to get it right film project this year kwa ka m na-agwa ha m che na m ma eme this year sị ha na afọ otu m si afụ na ọ dụkwa likely na anyị ya emeghe this film this year we must cross all our T's and dot all our I's so ọ pụta wee mee gono o wee compete ya that level ị chọ ka ọ compete ye standard a na-eset na e raisigo the bar ọ dị too high mm.
very ọ dị too high so you must come up to that level and for you to do it ọ ya ebido ọ ya ebido from the script mm.
do you buy the idea that you can't do good movies in, in the East, or or or what is the whole? Uh, no, you, what's the whole, what's the logic? You can do good movies in the East. Mana agwa m gị na the problem wụ na ndị nọ East enwebeghị good story. Ha enwebeghị eye for good story. Ha enwebeghị appreciation for good story. Ndị nọ East, the audience or the movie makers? The movie makers.
Okay. Ha ka na-eme
as in they are comfortable with ime film with turnover yes as in just to mee na ha si mee o- nwetegodo ego nke a mekwa ọzọ yes o Okay. nwere makwala some of them na-repeat na-repeat story with different Che- actors change chara- character names and all that meghalekwa the same this Mm. thing Eh, so ife o gosi lack of seriousness hmm. ị ya akwado akwado ọ na ị chọ iplay at a particular level then you must up your game ọ ife na-ekwu we must up hmm. our game ọ na-echọ ka etekie ụmụ ife that a na-ekwu asị na film a na film a ka nọ na east um, like uh, my friend so na produ ọ wụ producer um, um, kezi afa film a blood gonodo or, or blood vessel

dị na east ọ kwa ị ghọtago Mm. ehe ị nọ east shutuo your film in fact ị chọzị ishutuo some scene i je jos jee lagos jee abuja shutuo some scene Mm. ee mana nachiyata here wee mee gono mee your cut mee ife niile nọrọ ebe a wee pushuo the work Mm. ọ nya ife ndị na-akpọ igbo film Yes. igbo filmmakers so anyị adịbụghị ready for that Igbo filmmakers adịbụghị ready.
Um, I don't know whether to call him your boss or your friend, Obi. Um, Obi um, Emelonye. Mm. He he used to be our our um, beam of light, mm. as in anyị na-enegele anya somebody that will take the the whole Igbo film and everything. Mm. Nọgidezikwa asị na um, ọ nọzi away and everything. I, I, I don't know. ọ nọ ebe ahụ since na ọ Okay. mbata ka ọ na-abata eme ọ bata mee film ọ pụkwa ọ baa mee- ọ bata mee film ọ pụọ Eh, mana I don't I don't think na na na ọ ka na-eplay so much role in the industry when it comes to filmmaking. ọ na-eplay mana ife a na-agwa ịnụ ife m na-agwa ya na bar na-eraisezidi too high each year nigerian filmmakers or should i say lagos based filmmakers keep raising the bar Hmm. so you must meet up ị chọọ ime film now eh? and you want to be taken seriously ị eme film based on the bar ebe e raise dewe the, yes, the, the tempo.
Film. if not ị ma na ya ahalụgo ụgbọ ahalụgo gaa hmm.

na kpọ high budget film na south east right yes, now as a yes. south, south east film based filmmaker yes. nya wa wụ the person now na-top godu mm. for now before you ekwue uh, eh, my young friend Ebuka Njoku that is coming up oh. uh, ọ kwa ị ghọtago mee yahoo plus mee uno and all that mm. mee ha nwee nke ha mee na for youtube na december um, ọkụkọ christmas uh, so that's an experimental film ha ji phone wee see mm. uh, so eh, for now anyị adụbụghị ready and ndị be anyị adụbụghị amara eme collaboration ị nwere ike nwee equipment onye enwe nke o nwe nke a ndị a ha ka anyị mma na collaborative mm, effort eh, yes ndị Igbo ma alike ịgba individual ife na Yeah, and Okomoko. times Oha they Oha Okomoko as in Kame Achohomi ime with at times you need to collaborate. You need to Okomoko collaborate. na-akọ sukwu ya eh, because if you learn na eme you need the mmadụ you have to mm. go for the person mm. mana ọ maka na if you learn that you don't need this person na ị ga-eme nwunye enu o so na uh, that mana individual nation ndị Igbo adịgodi ya for a very long time Mm. ọ ọ helpụla anyị akpa- akpata ego mana o nwere ebe ọ na-egbu anyị ọ na-egbu anyị na politics ebe wazi ebe a needịlị industry ebe needịrị ka a bịakọ ọnụ anyụkọọ mamịrị ọnụ ka ọ wee gbaa ụfụfụ Mm. ọ- anyị efailuo ọ na- ọ na- ọ na-emess anyị up o nwere some sectors that needị collaboration for you to break through or for you to assert yourself so that thing na-affect ndị Igbo very well that individual ife na ka m just jee Mm, mee instead mm. of building that teamwork Mm.
Okay. Uh, Ezeikolomuo, as a young man nwere eye for good story and good uh, film and good content and everything. Kedu young people kịta eh, that you have to give their flowers na-eme ọfụma maybe from um, uh, ndị Igbo ma ọ bụ ma ọ bụ um, ndị na-eme ife Igbo. Kedu ndị i nwere ike ịsị na ndị a na ndị a na-anwakwanụ o nwere ike in terms mmadụ of nọ golo na content and filmmaking so, social media content and then uh, mainstream ọkwa maybe akpọọla m YouTube. ọnọ film akpọọla m Ebuka Njoku yes yes Eh, and his crew uh, Okay. that, that ha dum ha na-atry they are trying very well Uh, yes then uh, at all my um, social media this thing uh, we have um, our Obino brothers mm. uh, that are very serious

just like I told you that me evolve oh, from evolving na dey enyewe people oh. nsogbu nsogbu I know that one of them when mgbe mụ na ya discuss ụlọ oh, the thing where name mana skit making nwee short shelf life ọ dịrọ ka film hmm. film nwee long shelf life hmm. ime good film next 50 years 70 years ọ ka nọ mana skit making dị ka ife ndị Igbo kwuru that too ka nkwụ agbọna ka ngwọ skit making dị ka ịgbọ ka dị ka ịgbọ ka ngwọ Mm. ọ ga-enye wu that fast instant fame and money ozugbo mm. ozugbo and ife niile nwelu mm. ọga ọkwa so but how do you translate that yesterday i watched an interview um, Egungun melu the um, Prince DST DSTN or something ka ezi afa ọ na-aza bụ Maazị Okeke Maazị Okeke ya Yes. and all that ọ na-ekwu otu o si legasị moto e, try wa bewe investing moto ego o nwetalụ from skit making otu o si wee bido na invest the thing ndị Mm. niile anyị na-akpọ afa now ekwesigo ichewe how can I evolve ọ na-aba into film making like otu i si wee baa how do i evolve baa into film making how do i evolve baa into another level ya eli m ego ya take time ọ ya eli gị ego ọ ya eli gị time mana in the long run if you succeed o nyezie wu ọ solidify ya wu as a stakeholder na that industry ife skit making ya emere wu buy in ọ ya buy in ọ ya enye wu quick money quick fame then what do you now do with it so e nwere a lot of young people na-eme ọfụma even eme ọdị ya i enjoy him um, kelu nwakuochukwu I, I like I like him um, ha ka nkụ I- a bịa na ụmụ nwanyị i think um, there is this girl young lady Caro He's, she's trying Mm. ọ na-eme ọfụma Ehe, so eh, gụ na nwunye gị na I don't need to mention you and your wife once in a while na- yes ọ na-emekwa ya kpachala aka anyị ehe, ọkụ- eh, so kpachala aka anyị daalụ rinne ee anyị ka ji nwayọ wee na-alịpụta Mm. ee ị bụ onye Nnewi yes ee Nnewi dị ebube Mm. ee ee e nwere ife a na-ekwu maka Nnewi na amaka m ife na ebe nwa Ee, bụ onye Efulefu. Ee, Nnewi bụ obodo ama ama ị nwere ike ịkọwala anyị ee ndị bụ ndị Nnewi because enwe confusion dị dị a enwe ndị na bụkwa Nnewi local government nkwa ndị bụ Nnewi town ndị Nnewi ma ndị Nnewi ndị ahụ Nnewi mana ha bụrụ Nnewi eh, ọkwa ịghọtago eh, enweghị ife enweghị a na-eteli ife na
onye wu Nnewi mana ọ bụ Nnewi Nnewi ọ sọ ofu Nnewi ka e nwere Nnewi adịghị ịbụa ehe ọ na local government i kwuo na i si this local government ọ na Nnewi banye na ya local government kwuo na ọ banye na ya local government mana i wuzi onye Nnewi kpọọ afa ebe i si nnewi wu nnewi nnewi adịrọ ịbụọ sọ ofu nnewi ka e nwelu okay once na ị bụrụ Otolo ị bụrụ Umudim ị bụrụ Uruagu ị bụrụ Nnewichi okwu ebe i si ọ gwụgo na o nwere ọzọ ebe ahụ ọ- ọ- ọ- ọ ka nnewi ha
okay okay nnewi gbara aka ịnọ okay
that eh, brings me to my next question eh mm. kedu ife melu Nnewi ji wee dị ebube kedu ife mme eji akpọrọ ndị Nnewi n'ọnụ oh, gaa n'iru from ife mmụọ Edo Nnewi mere Nnewi Nnewi that mmụọ Edo e ji ya akpọ Nnewi Anaedo mm. ọ dị mmụọ na oh. mana ajọ ọfịa Nnewi si n'obodo chefu ife ha ji wee dị ebube ha eme ego na ha agbala aka ka ife melu nnewi nnewi ọha nkwọ nnewi hmm. popularity nnewi ọ nkwọ nnewi as in e ji wee mara ya kpọwa Japan of Africa ka ebe nkwọ nnewi ahụ dọ n'Agbọ Edo that means agbọ that's ebe e ebe mmụọ ahụ nwelu Agbọ Edo afa nkwọ nnewi de fa the real name of nkwọ nnewi ọ gọnọ Agbọ Edo market ọkwa ịghọtago hmm. ehe mana apart from that amamife ndị nnewi dugodo hmm. e nyelu Nnewi amamife mana a study gido m wee na-suspect na ọ wụ na maka na Nnewi ahụ eli mbe hmm. maka obodo ọbụla nwere ife ha na-asọ and ife ahụ na-asọ so n'ife na-emelu unu ife hmm. Nnewi ahụ eli mbe so nwere ike ọ wụ na connection na-ekwu from spiritual yes, yes, aspect yes. Eh, ọ wụ na maka from mmụọ ka ọ na spirit gị adịghị strong ka ife the body ya eh, emeni ife nwa na onye mmadụ na-vibrate bụ ife dị ya n'ime so ife mere nnewi ji wee dị ebube ife eji wee fiwe nnewi hmm. ọkwa ịghọtago hmm. ehe and so many ndị mmadụ ndị mba abịachana buru ike na nnewi ha tap into that thing o bunyekwa ha ike ka na-ebunye in fact na-ebunyedu ha karịa ndị wu ndị nnewi maka ndị nnewi echefuona the thing hmm. so ndị mba ndị na-enjoy the thing otherwise now ndị mba ndị nwe nnewi hmm. ndị abụrọ ndị Nnewi bụ ndị nwe Nnewi ọ just few people nwee na-agba na Nnewi ka ha na-atụ ụjọ if not ha overrun Nnewi hmm. maka one ha kagoro in population na ha ka wee jide ego a na-afụ anya hmm. ụfọdụ ndị Nnewi a na-ekwu ji ego wee afa ka ha na-azalụ ndị mba ji ego na Nnewi karịrị akarị a sị na a na-agwụkwa obupụ ike ha akarịrị akarị eh, so ife melu Nnewi ife a ọ wụ Edo wụ the secret of Nnewi Edo Nnewi wụ the secret of Nnewi Nnewi kpagha na Edo akpagha Nnewi hmm.
otu a kịta e nwere eh, a recent eh, eh, Eh, coinage mm. eh, ma ndị na-etinye n'egwu Oliver de Coque bụ ụzọ wee kwuo address mm. eh, eh, na ọ mmadụ ife bụ address obodo then one other guy Prof Chikobi eh, come to Mm. re- reiterate it otu a kịta e si ekwu kịta na mmadụ dị ka Obi Cubana va Mm. bụcha em, address Ọba Mm. eh, Arthur Eze fa Ukpo Mm. kedu onye nwere ike ịsị na ya bụ address Nnewi for now eh, ha dịbu etọ ofu nwụọ last year ọkwa ịghọtago ha dị etọ ofu nwụọ last year Mm. ọ Ibeto Innoson na Ifeanyị Ụba Okay. ehe Ifeanyị Ụba pụọ last year ọkwa ịghọtago ehe mana a na-achọ inwe new line up now Mm. ndị a ya-anakpu Mm.
Ehe, a na-achọ- Super sub. Ee, a na-achọ inwe new line up nke dị egwu now a na-achọ inwe new line up egwuzikwana I'm telling you now. ị nwe ike just gbaala anyị obele torch tụnye anyị ọ- ọ- ọ- ọ- ọ- obele azụ Just na-enene anya. ee e kwuo Nnewi e kwuo ee wisdom nwe ndị Eh. na-akpọkwa ya mkpọ sense Eh, ee na ụmụ nwoke Nnewi na-agba mkpọ sense eh, eh, Ụf- ụfọdụ asị na ọ maka na onye Nnewi adịghị ekwe ka elie nke ya eh. enye mere ji ehe

uncle Igwe Orizu okay ọkwa ịghọtago oh Eh, yes. nwa nwanne ya nwoke ee nwa nwanne ya nwoke Mm. ee ee, nwa mpa mpa Igwe wụ diọkpara Nwafọ Orizu wụrụ obele Oh, nwa oh. na nwoke do na-enwekwa ndị nwoke ndị ọzọ Mm. ehe so Eze Ugbọnyamba Orizu 1 Nwafọ Orizu wụ nwa Eze Ugbọnya Eze Ugbọnyamba Orizu 1 that's grandfather igwe current igwe now Hmm. ee hmm. a bịa na-ereti igwe na Anambra I am I am I am putting you on the spotlight now hmm. a na-ereti ka bịa Obi of Onitsha do you think that is actually in order Uh, do you think that Igwe Orizu should be number one? Yes, yes. Why?
Igwe onye ọna wụ Igwe Nnewi ma Obi Nnewi kwesịrị ịwụ first class n'ana Igbo. ee mana i think na ndị nnewi ejebụghị ije gbasalị ya mana Okay. very soon gbado ha anya anyị ejelie ije maka agụọ obodo ịtọ n'ana igbo ee aga ịhụ nnewi ma na onye ilo ogolo na-agụ agụta ha enu Ee, agụọ obodo ịtọ n'ana igbo Ee, nnewi ọ wụọ first ọ wụọ second ọ wụọ second ọ wụọ third onweghịzi ife ọzọ a na-achọ ịwụ third because enwere ike hmm. agụọ n'ọnịcha agụọ n'ọka ee um, ọ n'ọka amakazi anyị na ọka
capital mgbọ abịakwọ ọka nke si nnobi agwa ya aga ịhụ nnobi ọka si most eh, a na-ekwu a migrate from gokene gokene gokene mma agụ ka a ghara isi okwu si wolie n'onye ịtọ ka agụ ha anaghị agị nnewi ọkwa ịghọtago nnewi so n'isi e nwere ebe a na-ekwu isi a fụ kwawa okpu abịa ha na ana igbo nnewi hmm. so n'isi a fụ kwawa okpu hmm. ịmakwa the first people so wee melite ana igbo ha sicha from nnewi
nnewi wụ ndị ka produce na a town a place ka produce na most people for ndị igbo hmm. ama m na ị na-aghọta ehe ka anyị gụwa ọnụ anyị ekwuo louis odumegwu ojukwu a na-ekwu a na-ekwu em nwafọ orizu anyị kwuru acting president of nigeria and the second senate president of nigeria ị na-ekwu the first female governor of uh, nigeria Dame. dame virgy Etiaba. etiaba ama m na ị na-aghọta so Mm. ife eji malụ i- nnewi nwere ebunu nwee mfụ nnewi nwere ebunu nwee mfụ aha ma nnewi aka ịma na a just jiri sọ ego wee mara nnewi amahụ na ndị gụrụ akwụkwọ professors nọ na nnewi nnewi ka nwee youngest san na nigeria o Hmm. as in senior advocate of nigeria o nwere mgbe ọ bụ ọnịcha ọ nnewi kịta Hmm. current eh, current nba president wụrụ onye nnewi hmm. onye nnewi tụrụ nga anago ọkwa ịghọtago ee eh, so nnewi zuru oke eh, eh, half of that little documentary is hmm. more like a teaser because I didn't see the full video of that nwa nwafọ orizu hmm. ọ na-ekwu na the father was not actually properly documented. Yes, yes. Do you agree with him?
And then kedu ihe

that man be too deep um, i'm surprised that na na universities na secondary schools na akwụkwọ ya agụ bụ je gụọ without bitterness his first book written in 1940 was it 46 or something O- akwụkwọ eleanor roosevelt gụlụ endorsuo ịma onye wụ eleanor Ro- roosevelt Mm-mm. oh eleanor roosevelt nwunye franklin roosevelt a president of america at that time

Hey, ignorance na-egbu people now. Inweta education, when the light of education comes in, ife niile na-fall in place. Mm. Na-enwe bad followership, na-enwe bad education, na-enwe miseducation. Mm. So ị na-agụ his theory, his his his um ife ọ roll out on education. Ị ma na the man ebe ọ nọ was very far. Mm. mana due to na ndị be anyị na-eji ego ajudge mmadụ yes ọ kwa ị ghọtago yes as in ma ndị nya nwa push gasịrị baisha in prominent places sideline wee maka ọ wụ onye ozugbo ahụ ọ handị hand over after the first military coup ozugbo ọ handị hand over ọ nachigala be ya na Nnewi ebe ahụ ka ọ nọzi even ma mgbe a na as in offers na-abịa sọsọ the only thing o take away wụ chancellor I think University of Jos mana every political appointment ọ na-achọ young people ife ọ wụna bịala ya na ọ chọọ young people anyị enye ife ọ wụna bịala ya chọọ young people when those young people basa na as in prominent position kezi ife e melu to either push the ideas of the man or the legacy of the man nothing I go to honor him every day every year

mana jụọ an average igbo man about zik ọ kpọọ ya saboteur just in modern history kelee onye igbo ndị produce na luo na zik o nweghị owelle zik mmụọ na mmadụ na-atụ egwu zik mmụọ na mmadụ na-atụ egwu Zik all leaders of Africa all Nigerian politicians whether you agree with him or disagree with him you respect him nwa onye luo another height president of nations na-erespect Zik a na-ehold conference even before o wee nwụọ mgbe ọ nwụchalụ ma n'obodo oyibo na universities n'afa Zik mana ebe a ha respect the person kezi ife ndị ọzọ ya-eji wee na-continue ndị be anyị sị na onye kpọọ agbata obi mkpọkọrọ agbata em kpọọ obi mkpọkọrọ agbo- agbata obi ejiri ekpo ya afịa it's quite unfortunate o nweghị ife ndị igbo na-eme in honor of zik chekie o nweghị yearly mana ke ka ndị yoruba si apa awolowo Hmm. ke ka ndị yoruba si apa awolowo na so many ndị igbo jere akwụkwọ who inspired them zik in fact so many people jere akwụkwọ na nigeria who zik inspire ha through his west african pilot ke ife wụ um, the motto of west african pilot also show the light and others do what follow just shine all light ife ndị local people na-agbazi na slang gbaa torch hmm. ọ nya wụ motto newspaper zik West African pilot shine the light and the people will do what follow mana anyị ji anyị ji zik wee na-akpụrụ ufi alụ ana a just nwee so many misinformation about zik ị makwa na zik melu eh, no Victor no Vanquish na ọ ya convince Nigeria na ọ lua UK make sure na UK government force Nigerian government to accept no victor no vanquish e, ife a na-enye um, Gowon the credit ọ Zik onye bupụtara the idea ọ dụ a lot of people talụ ndị Igbo afụ ndị Igbo lua ana legacy those people a na-akpali ha then kee ka ahụ si wee dụ anyị ahụ afọla anyị nwata sị na ofe nne etele atọha ụtọ ya ma na anya na agụụ ya eme gụnụ ya emeju ife afọ when you spit on the grave of your ancestors ọ na your ancestors dị innocent ha ya anọ na anị mmụọ fight gido make sure na ị tala afụ till they get justice ọnụ ndị Igbo ife a na-akpọ ịwa n'afa ọkwa ya emelụ ndị niile na-edestroy okwu mmụọ be ha obi idu be ha kwa ya after 20 years ejekwa jee doziwe mmadụ tigasịrị ife to help the family nna tiri ife to help the family ya eme family ji wee du ebube ma ife the man follow wee tawa afụ wee fix all those things pụtakwu na the man bụ an evil man je destroy wa those things gụnụ mezie at the end ọkwa ya ka ha na-eje edozikwazi kịta agadi nwaanyị na-alị ugwu lịchara ugwu sị ugwu alịa m gị alị ugwu sị elecha ukwu dụ ghị aṅaa mmadụ dụ ha na innocent i bo the person na ọ dụrọ innocent i bo n'ọ wụ ajọ mmadụ the person ebe ọ na ọ nọ ma ọ dụ ndụ ma ọ nwụrụ anwụ eme ife niile ọ ya da fight for gụnụ justice to clear his name because at the end of the day your name is the only thing you, you have in this life both in this life and

ka i wee ma na ndị nna ha emekwara ife ahụ just like ụfọdụ ndị be anyị na young people ya ada akpacha aka na in the next 100 years nwa m etonite sị nna m gbu Yahoo nna m mee Yahoo Yahoo ka ọ gụnụ hmm. ife m atara ịhọdụ echeghode asị echiche hmm. ị na-ebo m enu i chere m ma forgive onye ọ na a- i- i- i bikwa na ana m wee na-ekwu the thing Mm. Chineke m ma m ma abọ ghị ochie na ọfụ Mm. from ana mmụọ so that's what is happening to so, so many people My name is Ọzọ Nnanyelugo. So many people are asking me, how do you make so much money at this your young age?

ka ife ị chọ ka ndị ọcha gwa ghị na ndị nna nna ghị ha wụ ezigbo mmadụ ndị bịa ịnalụ ghị nke i ji ha ya agwa ghị na ha abụghị ezigbo mmadụ they told you what they are supposed to tell you ị ya etonitezi ị ya amazi ife ka ị wee maa na ife ahụ e kwulu awa eziokwu you continue with their narrative ọ na aha akụzi ụmụ ife niile wee luo na school na Mungo Park discover River Niger I'm trying to write a I'm working on a play on it ebe mmadụ bịara na ndị fụgasịa ndị na-asụ akwa na-akụ azụ na-eme ife n'ụwa sị na onye a discover ya ka ị ga-esi discover ife na-exist ndị mmadụ na-euse akụzibie na school a na- onye ka a na-agwa a lot of miseducation a na-agwa ya na ndị nna nna ha melụ nke a na ha melụ alụ na ha melụ this one na ha melụ this one donu onye ọ na ya na-eme ife the same way

ị fụ onye ọ na-ezi ozi ọma ọ na-asị alụ ndị nna why can you be saying so? let's assume na ọ wụ eziokwu i kwesịrị ikwu ekwu hmm. let's assume as an assumption o oh, hmm. na ọ wụrụ eziokwu e kwesịrị ikwu mmadụ a na-ahụla uru ezie na-esi n'imi so why why should we do it anyị pụta ya na-eme ife ajọ ọfịa a kpọrọ baịbụl ebe a na-akụrụ ịkwafu ọbara aka This Bible that we hold so dear today. Nene the atrocities. Negodu ife niile David melu mmụọ obodo ha kpọọ ya a man after my own heart. Hmm. Mmụọ obodo ha maka ndị be anyị pụta sị oh God. Hmm. Ọ mmụọ obodo ha kpọrọ ya gụnụ a man after my own gụnụ heart maka o mere ife m chọrọ. Hmm. ndị nna ha mekwa nke mmụọ be ha chọrọ je na-ekwunyeri n'ome na ha mere alụ ha sịrị na mmụọ obodo be ha nwere problem with those things ha mere a sịrị na ha nwere problem with it a sịrị na their own God nwere problem with it and you are a product of that lineage and you are talking bad about those things maka ife ọ na ha meru ife ọ na ị na-eme today good or bad is for the benefit of your own family and children hmm. o nwee ife na onye nọkọta gbasọ mma gosi m ka m fụ ị fụrụ mụwa wụ Ezeikolomụọ adụ m good dụ bad m pụta ebe m ma-adụ good adịlụ onwe m dụ good m pụta ebe m ma-adụ bad adị m ogbe bad that's what makes mmadụ that's what makes me a human being yes ama m na ị na-aghọta ị pụtazie ị na-ekwuzi against ndị nna ha survive kwa in their own way mba your job is to do what purify pịachasịa ha ị makwa na ị na-agụ the history of america even up to today na enene debate a na-eme na their parliament na their congress ị na-afụ a sị in the spirit of hamilton thomas jefferson a na-akpọgasị ndị afa nna ị makwa na thomas jefferson a na-akpọrọ gị afa nwere slaves ị ma na abraham lincoln sị gụnụ ọ naghị enwe ọ naghị ọ na the blacks will be enslaved

itonye na-akpali ha mana ndị ọzọ ị na-atụnyere aka ikenga mechara ife niile ahụ o nwee mgbawara aja ngwere adịghị gosi m so why ndị Igbo pụtara ya na-eme ka ndị e bupụ battery why

mana ya ya eme why ndị ọcha agwago if you want to hide anything from an African man put it in a book because the black man will never read research ọ na-esili anyị ike ọ na-esili anyị ike that's why anyị ji akpali our heroes hmm. ma old ones and the new ones anyị ada akpali fa at times you may not agree with someone but don't disagree with that person publicly

mmadụ aha ele nwanne ya na ha n'afịa ọ dụrụ ndị o megidoro imegono ịda na-ekwu ya ngo o megono ị wụlụ ebunu na-eli n'ude imechie m mm. o mekwara m nke a mm. o mere m nke a mm. i mechie ọnụ i mepe ọnụ ikwu okwu you defend the person o nweghị ife ọzọ and if you don't want to do it your job is to do what
keep short ozugbo mana ndị be anyị amaghị ya na anyị amụtabeghị ya. ebe ndị Igbo nọtere aka ọnya wanyị na ife na-eme anyị ka na-eme anyị we have to go back Chinua Achebe nyegide anyị a lot of clues ị ma na Chinua Achebe the greatest modern prophet ndị Igbo produce mana ndị Igbo amabeghị oh sasa ịjụ onye Igbo about Chinua Achebe o kwuo sọ Things Fall Apart hmm. ọ mahọ na the works ka nkọ o nyegide a lot of clues ndị Igbo aghọtaghọ nyegide a lot of clues maka proverbs ka o ji ekwu okwu ọ dịghịzi ka ndị nke anyị la otu esi aza gbam gbuwa hmm. ma anyị na-ekwu ife niile gbuwa gbuwa hmm. ọ tagidere okwu eze tagide okwu eze mana ndị Igbo aghọtaghị ife ọ na-agwa ha so let's go back to where the rain started to beat us ndị Igbo aghọtabeghị that statement Ọ sị African colonial disposition is as a result of the people who have lost the habit of ruling themselves. Ọ sị na anyị echefugo otu anyị si achị onwe anyị. Ke ka na Igbo leader anyị eje swear Igbo leader with Bible ị sị na ana Igbo ya-adị mma. Ana Igbo ịdụ mma anyị eburu Bible dewe bupụta ọfọ nye the person. Ọ kwa ị chọrọ ịchị ọchịchị? Ee, ọ kwa ị ya-eli ego obodo. Ee, na ọfọ ṅụọlụ anyị iyi. ka ị ma na ani Igbo a ya-adị mma ozugbo one time either na o tidolu either na ọ sị mbakwọ dolu na-achọ onye unyi lapụta isi m n'ani ọ sị ife Chinua Achebe na-atry ịkọwalụ ndị Igbo aha aghọta ife in fact ojukwu was even more explicit in his book because I'm involved kwuo ye na Ojukwu kpọrọ okwu afa sị je weta ọfọ ọ na-achọ i get ya right o kwuru ya he was explicit in his book because I'm involved mana Chinua Achebe na-alike ịta okwu eze anyị chọọ ka anyị get our leadership right weta ọfọ ka a ṅụọ iyi ka anyị ma na ọ ya-eme ka ị ma na ọfọ dị ile na ọ bụrọ just afa ka ọ wụ na ọfọ dị ile abụrọ just afa ọgụ eji ọfọ anụ ọ bụrọ just afa okwu dị omimi ịma there is power na ife ahụ a na-akpọ fetish ị fụ ya live and direct na ọ na-eme ọkwe hmm. yipụ akpụkpọ zọdo akpụkpọ na ana na aja ana e nye gị ọfọ i megono ịṅụọla anyị iyi ihe elikwa ego obodo n'ife dị na contract wee sign ọnọkwa nya wụ ife anyị eme

hmm? e nwere e, mmụọ e ji mara ndị Nnewi ajọ ọfịa Nnewi ụfọdụ sef na-asị mmụọ ka mmụọ ee eh, ajọ ọfịa Nnewi ọ mmanwụ bụkalụ mmụọ mgbe mmanwụ na-anawa okwu anawa a na-eti ya eti na-asị mmanwụ mmanwụ mmụọ okay mmanwụ ewe na iwe mmanwụ mmanwụ mm. ee eh, mana ịma na igbo for some of us eh, mmanwụ a sị ya mmụọ hmm. okay okay yeah mmanwụ hmm. ehe e ji malụ ndị nnewi ụfọdụ na-asịzi na if you even come down that ijele is not the biggest masquerade in igbo land no em ajọfịa nnewi na that rave ijele nwe agago

e nyewe mkpọtụ e jee hmm. kwuo na ọ ya-awụ breach of peace ama m na ị na-aghọta hmm. ụfọdụ na-ekwu na o kwesịghị ịpụ si na compare ajọ ọfịa to ijele ka even na compare ala ajọ ọfịa to ijele na ajọ ọfịa ka ijele na ijele aka ajọ ọfịa is immaterial hmm. ajọ ọfịa is a masquerade that was built to promote igbo culture and he has done his job and he is doing it and still doing it very well o ji the masquerade emegono epromote otu a ụdị m si wee pụtakwa mụwa wụkwa mmanwụ na onwe m ọ hmm. makazi na m emechighị ihu hmm. awụkwa m mmanwụ ọ mmanwụ ka m ti hmm. mana emechighị m ihu nye nwere promote yi the culture n'ụdị nke na-afan that cultural consciousness all duty dete mmalị ama o wee wepụta pattern ahụ a kọwalị otu ọ ya-esi wee mee

that repre- represented the five, nine villages or eight villages that Things Fall apart. fall apart. The leader of those eight masquerade or nine masquerade was Ajofia. Na anwụrụ na-esi n'isi ya apụ. Although na e nwere Ajofia masquerade in many communities na ana Igbo. So nyawa wee gụchaa that novel wee chọzie ịlụ masquerade mmụọ ọkụ ya ede emegono ya ada apụ n'isi. That's the only distinguishing feature. apart from egwu ahụ ọ na-agụzi egwu ọ na chi ya mmụọ na-enye inspiration ọ na-aperfect na-edegasị egwu ya mana that man na-agụ ajọ akwụkwọ the first time I met him ọkwa ị ghọtago akwụkwọ ka ọ demand from me kee ka i si wee chee all those esoteric wisdom and everything how do you think he was finding the inspiration ndị mmadụ che na ọ just uh, aṅụchaa asa anwụlụ a na-akọyeli ụfọdụ a na-atry ịreplicate the masquerade ya agụnye ụdị akwụkwọ the man na-agụ ha enwere the kind of solitude the man na-eseek donana so it's something that was created o nwere target mm. and as a person ọ achieve go that target a lot of young people as in the cultural awareness, Igbo consciousness was raised by listening to that music. I'm even one of them. In fact, ke ka nsi wee try ịgazi close emo elu Nekede ka njelu je for one poetry reading o wee wuru na a na-ediscuss na-ediscuss la Ajọ Ọfịa as an academic paper na um, polytechnic Nekede I was so ashamed na mụnwa wụ onye Nnewi

a nwere mmọnwụ mmọnwụ ka ha na-eti from January to gụnụ December and ha ji efeed ndị be ha just like ụdị Ajọ Ọfịa now ị makwa some people nọ under employment a na-akwụ ha ụgwọ that's what I'm saying at times people na-ene n'ife otu e si eme mgbe gboo ị ya-ama na ife na-evolve ọ ya na-ebute some unu ahapụzie big things na-ediscuss little little things. Mega things.
Yes.
unu epay attention to little things na mezi unu na ya appreciate the big thing onye ọhụ na-eme farasi yes n'otu utulie ọ hapụrụ Nnewi ọ ya agbajewe Lagos ụnụ amahọ na masquerade ka ya shut O2 Arena hmm. ụnụ amahọ ọ bụ na ọ ya-eme ekwuru m ya two years ago and it will happen I'm encouraging unu daily ya jisi ike one day ọ ya-ebu masquerade ife na kpọrọ mmụọ niile ndị mmadụ apụta akwụ ụgwọ and o mehaa na-efu ndị mmadụ arush ya ụfọdụ ya resign n'ọrụ bank je tiwe mmọnwụ maka ndị be anyị wee ego wụ their major incentive hmm. amahọ m n'ị na-aghọta masquerade is a means is a means of what employment mgbe gboo eji masquerade alụ police

ị ya-eme ife ị kpọọ ha ị kwụọ ha ụgwọ otu e si akwụkwa musician ụgwọ ha bịa mee egonu nye ya entertainment ndị mmadụ onwe ha Ajọ Ọfịa gụrụ ya n'egwu o nweghị ife nkiri ka mmọnwụ I'm telling you o nweghị any form of entertainment karịrị masquerading ọ na-atọ ụtọ ị ya-enene mmọnwụ taa nenecha mmọnwụ taa echi pụkwa jee nenekwa the same mmọnwụ nwanne echi pụkwa jee nenekwa the same mmọnwụ

metamorphosis nwaanyị ya esoni nwaanyị ya esoni ndị a sị na ọ pattern ha chọrọ iji wee pụta ha jiri ya pụta ha enweta their own kind of audience ngụwa achọghị ekuna ha I don't know why at times you are ị fụ ndị na-ekwuru na ọ họ otu a ka e si eme i nye ha nzu ha ya-atụni nzu ha ha practice kwa the culture ha na-atraị defend the culture ha amaghị isi na ọdụ ya ife na-ata na-echenji echenji ọ na-ehu ehu society is dynamic the society dụ dynamic so ife na-echenji you follow the trend Okay, all these masquerades anyị na-afụ na music video kee ka anyị esi wee ma na ọhọ nwaanyị nọ n'ime a sị Kcee Ojapiano kee ka e si mara na five masquerade na-ebu abụghọ nwaanyị nọ n'ime kee ka anyị esi wee ma ife ahụ entertainment masquerade stop looking at nitpicking ife a na-eme unu emegide unu egbuo ndị nke unu ebe unu na-nitpick ife enweghị isi unu anaghị appreciate ife onye ahụ na-eme unu anaghị understand the cultural export the cultural value ife ahụ onye ahụ na-eme onye ahụ nwụzie wee ghọta wee bịa celebratiwe mana unu gburie mgbe ọ nọ ndụ unu ji ọnụ nye emotional abuse so our people should start understanding ife na-evolve i folo ife na-evolve oyi na-efolozie i wee malụ how to curtail nke a ya-akpakapụ emegonụ akpakapụ ya but like I'm saying masquerade e nwego sacred masquerade ị mahụ mmọnwụ you can't be part of it ọ dụ in most in many Igbo communities wee luo today nke a wụ for entertainment leave it for appreciate ya n'ọ entertainment ị pụta na-aba mba na mmọnwụ a kpupuru ife na na-aṅụ biya entertainer ka ọ wụ ọ sị ya yipie ọ entertainment ka ọ wụ ị fụ the real masquerade pụta ọhọ mmadụ ya-agwa gị mm. ma nwaanyị o ji fon ya ya ada agba ọ chọọ tụfuo the fon wee na wee na na anara ọsọ a ya-agwa gị mmadụ enidihọ ịgwa gị mm. secular masquerade pụta mmadụ enidihọ ịgwa gị ịgwa gị nụ ebube nke ha dịkwa iche mm. ife ị fụlụ i wolu mmadụ enidihọ ịgwa gị nụ so let's start learn how to separate some certain things and don't condemn ife ị ghọtaghị isi na ọdụ ya hmm.
ị nwere akọ pụrụ iche ị chọ ka ụwa nụ ị nwere ife dị n'obi ị chọ ikwu Gbam ị nwere ife dị omimi ị chọ ka onye ọbụla malụ o nwere akaraka i zolo ezo ị chọ ka ụwa fụ na i nwe passion for bịa na Gbam ka ụwa nụ onu yi ị nwere bizinesi ị chọ ịkwụnye n'ọkụ o nwe prodọkt ị chọ ka o soro na Gbam ị chọ ka ife ị na-ele ife ị na-eme na-aga as viral as Gbam we are here for you contact the number on your screen ka anyị kwụnye ị n'ọkụ ka ị fụ na ọ na-eme ada ama aka Gbam is the biggest Igbo interview in the world come and find out for yourself Thank you.